ọ na-enwe ka ndị gboo si eme na-enwe ka ndị gboo si achọpụta ihe mere na obodo na-adị n'udo site na ka ha si akụziri dozie ụmụaka ha site na ọdịnala e wee sị na ọ bụ high chief Ifeanyichukwu Aniagbo onyeisi ọdịnala omere ọha nke Ukuruta bụkwara chairman ndị omenala na Agbani bụrụ onye isi nata ndị ntorobịa na Ogbeke na Ukuruta ọ bụghị sọsọ ya so bịa eze nwaanyị so ya bịa mana tupu a na-eme dịka mm, unu si mara na onye isi na-agba ọbata na eze mmụọ bata na mmụọ ọ kpọkuo mmụọ na ọ ga-agọla anyị ọjị ọ gọsịala anyị ọjị anyị akọọ n'ubi anyị bịara maka anyị nabata ya eh, ka m chelụnụ ya ọjị ee eh, eze dibịa ekenekwa m ndị ka ị mere ee eh, nke mbụ bụ na ebe ọ bụ na ị bịara na etego a na-asị gị bịa ka anyị gwa ndị ụwa okwu ị wee bịa taa na a ga-echeriri gị ọjị ka ị gọọlụnụ ndị ụwa mm, ọjị ee mana eze nwaanyị kene nne maka amakwa n'iso eze nwaanyị kene ndị ụmụ nwaanyị ekenekwa m unu ee ị ga-akpọkịta nso n'opi okwu a ya ekenekwa m unu daalụ m ọ dị mma ee ne- ọjị abịa ee ngwa na nwanne m ehe.
Ee, agọsị ọjị ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara nke a bụ eziokwu ee ndị igbo mma mma nụ Hmm. nke a bụ ọjị e chee m n'aka nna m sị na okwu dị n'ọnụ nwata dị n'ọnụ oke ọkpa gbam otu a biko
ọkwọ m na-agọ n'ọjị a, na ọkwụ na bịara wee ka a na-akwa ereke ọ bụ ka ọ dị ọdịnala a na-akwa echi echi o. chaa chaa chaa chaa a sị m eje anụ Nkanu ogbugbu ezi na eje anụ enyi bịa soro taa ọjị n'ụwa ise ise aja anụ naijiria niile bịa soro taa ọjị ise aja anụ dị n'igbo dị n'olu na-eme ihe dị mma eri ihe dị mma bịa soro taa ọjị ise ise uje ya nwụrụ na ya bịakwa n'oruo n'omume aha akwụzọwa ụgbọ bụ ịhọkwa onye njọ na ịhụrụ onye mma bịa soro taa ọjị akwụzọ o siri jụ ana ana bịa soro taa ọjị ọ bụ ka ọ dị oke ngwụna na engwụna ngwa egwụna ngwa ụnụ debe anyị debe anyị ngwa n'oru okwu nna m bụ ndị mmeri dibịa n'oru onu

ise ise asị m na redio house n'ụwa m bịara taa solid fm solid fm n'ụwa m bịara asị m ife ọma ga-emere ha n'eke ise ise ife ọma ga-eme ha n'orie ise ife ọma ga-eme ha n'afọ ise ife ọma ga-eme ha na nkwọ ise ọzọ m nkwụ ụzọ na ezinụlọ na- na mbara iru ata ga-amịta ha mkpụrụ ọma ise n'ebe ọ bụna m bụ eze dibịa zọrọ ụkwụ Mm, ọ na-abụ ngozi ise maka na oji na-akụta oji na mmiri a na-akwa awụ awụ ọ bụ ka ọ dị ebumfụta ụwa awụ na ahụkwa ọ bụ ka ọ dị maka ife ndị si na-ebute ụwa a na-akwa ebumfụta ụwa a na awụ ọnọdụ beji m n'ụwa bịa nna agọrọ pụta m n'aka Mm. si m oke na ọgbakọ ọkwa m na nkwukwu na-ewepụrụ uwe ya ekwuwe na ọma uwe ọ bụ ka ọ dị a sị m na Solid FM nọ mgbe m ji abịa ọkwa ọzọ n'ụwa ife dị iche ga-adị n'ime ise ume nke mere ha n'ọkwa ọgbụgba na ama agba ọzọ ise ise ọ bụrụ ejọ mmụọ pụtara

biko ọ bụrụ isi nwa ndị Igbo na-asị m na ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na oji okwu ọkwa na ọ na-akwa na ya n'ọbụ ọbụ ọbụ eji ana biko ndị ichie na ndị ọdịnala na ndị mụtara anyị efere onye ọbụla sakwa n'ọnụ n'ụwa n'ụwa ndị ichie were ekele anyị ise ọkwa onye na na-akwụ ụjọ akụta ihe ọ na-eriche tee ya otu tụọ ya ụtọ na nzu na odo a na-akwa eso okwu tee ya mmanụ tee ya Ee, onye na-enweghị ga-eweta eze dibịa onye na-enweghị ga-eweta onye nwekwanụ ga-ewezibe ọ bụ ka ọ dị oke amoosu na amoosu amafụ anyị anya ise ndị egwu amafụ anyị anya ise ndị ụrụ amafụ anyị anya Ise. ndị chineke amafụ anyị anya ise ọkatara isi anyị niile na-ede onye ọgwụrụ nke egbe anya ọ bụ ka ọ dị Ise. a na Enugu steeti a sị na ọchịchị na-apụta na ọ ga-adịkwara anyị na mma ise chinụwa anyị chebe onye ọbụla ise onye chi anyị buru ụzọ na-ewekwa ibe na-eme ebe ife ọjọọ ọ eziokwu na chi buru ụzọ nke ndị iro pụ n'azụ Mm. ise chi anyị niile bidoro anyị ụzọ bidoro anyị azụ ise bebie ụzọ n'ebe ụzọ na-adụ ise bidoro anyị ụzọ mee ka ike nke anyị kwụrụ ọtọ ise Ya, ana m ekene gị a na-ekene ngwurube nna Mm. ekene oke ngwuna na ngwu na ngwa egu na ngwa ụlọ ise na anụ Ukuruta na ndị Ogbeke ne vizu arụrụ niile na-ebibedo ma bụ ndị gbuo debere bụ nke dokarị na-eme ife ọma asị m ebesịrị ụtọ ọjị na ise bunye anyị elu ise gozie anyị ise mee ka ndụ anyị too ogologo eze dibịa na nna m sị m na na ọ bụ onye dụ ndụ bụ ife kacha Mm. nwakụ isi sị agọrọ ya ọfọ ndụ sị agọkwara ya ọfọ ebe na ọ bụ na okike kere echu kere ọ dị Ọ bụ ka ọ dị. Ọ masị nna m. Ọ bụ nene. Ọ bụ nene. ee mmakwarụ kpe ma ama kpe ebe a biko kpekpụzie ka ọ dụrụ anyị niile na mma ahụ ise anyị mara eze eze dibịa chụọ ya ji otu ọ dịka ewere ihe ndị mmụọ n'aka unu anụgo onu ya na em, onu ahụ unu nụchara na ọfọ ahụ unu nụchara ugbu a bụ ọfọ eze dibịa na Agbani onye isi ndị omenala na Agbani bụkwara ya bụ omere ọha nke mbụ na mbụ na Ukuruta onye isi ndị ntorobịa na Ogbeke na Ukuruta na Agbani na Nkanu West kpọmkwem ka o si wee bịa anyị na-ekwu maka ka obodo si do na ndị ntorobịa na-asị anọ onye ọbụla na-akụzi ee eh, apụtakasị ahụ maka gịnị na ihe ee eh, we ka o si dị na ihe adịrọzi ka o si adị na gboo gịnị na-ebute na a na-agba mbọ anaghị afụ ihe a na-agbata ụfọdụ lechaa ana jee obodo oyibo agaghị ejeta ụfọdụ ile ana zụ ụmụaka n'akwụkwọ enweghị ihe ha ga-afụ onye pụtazie ihe onye ọbụla ga na-azụzi bụ na a na-atụzi ọrụ na ọbụzi mm, job ka a na-eme ọ ya bụ isi okwu anyị wee na-asị eze dibịa gịnị na-akpata ya ee ama m na na gboo dịka m nwa si ghọta na enwe ka ndị nna nna anyị si akwadoro ndị ee ụmụaka gịnị butere na ụfọdụ tonite enwe ike dị ịbọ jee akwụkwọ enwe ike dị ịbọ tụkọta ego jee obodo oyibo ọ na-agara onye nke ọzọ ọ gaghị agara onye nke ọzọ ụfọdụ agagide na ọ da agazi ụfọdụ ọ bụrụ nkomoko ihe a na-afịa arụ gịnị na-emere na ihe na-afịara ndị mm, ụmụaka igbo na ndị ọzọ n'obodo ahụ ọkachasị ndị isi ojii ọ bụ na ha amaghị chi ka
Em, nwanne m nwoke chuzi okwu ogo- ajụjụ ogo dịkwa na mma ịma na ndị gboo si na-ana wepụ isi na evolution Mm, ibe buta ya bụ okwu bụ buta ya bụ nsogbu a hara omenala ga-edo ụka Mm. ọ bụrụ mgbe onye tinyere aka n'omenala ọ na-abụ tupu nwa mmadụ afụ ije o je jụ ase Mhm. mmadụ na ga-emere onye ụwa- onye chi ya nri Mm. ọ ja-afụ na ọ bụ na ọ ga-eje mee sataka n'ikwu nne ya ọ ja-afụ na ọ bụ na ọ bụ n'ime nne- ikwu nne ka o ji bịa ụwa hmm. jee mee ihe n'ezinụlọ ahụ mere saraka mekwere sataka ekwe ha nkwa ọkwa ndị onye ọ nọ ụwa chi ya ka a chọrọ ihe hmm. emere chi ya nri kwe chi ya nkwa na ọ natakwa egbuoro ya ebi hmm. ọ kụta ife bụ nata egbuoro ya ebi ya na e kwesịrị ịchụrụ ya ha aja ma ịchọpụtago ihe a ga-eme chụpụ ya aja hmm. bụ ihe ga-ebufere uke o jepụta ka ibe
ụfọdụ na-anọ n'afịa ana m afụ ebe ụfọdụ na-anọ n'afịa ụfọdụ anọgo n'ọgba ahịa ya bụ na shop ha nọ lee ihe dịka afịa a ma gụta ise ụdị afọ ise maọbụ isii ada aga aga mana ndị nọ ya n'akụkụ ga na-ele ọ gaghị na-ele gịnị eh, nke ahụ ọ bụ na onye ahụ amaghị ihe o kwesịrị ime ka ọ bụ na m enwere oge m nọ na nkata asị na a na-eteta n'ụtụtụ na be anyị na onye ahụ achọghị ihe ụtụtụ

hmm. ife ọ na-eme ọ na-aka hmm. hmm. eh? ụfọdụ bụ n'ibe mgbọrọ ga ụfọdụ na-esite n'ụwa ndị onye ọnụụwa ụfọdụ ji chi ha ụgwọ ọ bụrụ chọọchị ka epa ichite na e, ụfọdụ bụkwanụ ndị e, ha ejegidogo ebe niile a na-eje ụfọdụ amụ ọrụ ụfọdụ bụkwa ndị na-ejekwa na maka na afụgo m ụfọdụ ndị na-abịa na-ajụ m ha ejekwa mana nke dibịa dibịa alụchala ha ọrụ ihe niile alụ ọrụ maka ihe niile e mere adịghị alụ ọrụ o gosizi na m alụtaghị ka ọ bụ na chi onye nke anọ anabataghị e, e, omenala nwanne m ọ bụghịkwa mmadụ niile ka ọgwụ na-ere n'aka enwe ndị si n'ụwa bịa chi ya n'ụwa ekpebiri n'ibe o meta ọgwụ aka na ọ ma dị ọ bụrụ na ị ga-achụrụ aja na mmiri sọsọ ịchụ aja ka ọ ga na-achụ

onye ahụ gbakwuru n'aka ọ kọwataghịrị ya ya bụ na onye ahụ ejebeghị n'ebe o kwesịrị ọ ga-enweta solushọn ọ kwa ya eze nwaanyị ama m na ị bụ eze nwaanyị mmiri mana gịnị mere na mmadụ niile anọgide a na-anụ eze nwaanyị mmiri eze nwaanyị mmiri eh, ke ka o si gbasara ihe anyị na-afụ na soshal midia karịrị akarị ma ndị ụfọdụ apụta na-asa mmadụ a sị na a na-asa uchu na mmiri ihe a niile ọ bụ ezi ihe ka ọ bụ nọọ iji nara ndị mmadụ ego asachakwa ihe a niile na enweghị ihe a sata ama m na gịwa bụ olu mmiri
hmm. ihe mee bụ ndị ụfọdụ aha na-abụ a ga-asacha ha asata ha ị ma na bifo ị mee ihe ị ga-agba afa jụọ ese hmm. mara ụzọ onye ahụ na chi onwe ya ji wee chọọ enwe ụfọdụ ọ bụrụ na ije ịsa ha ahụ na mmiri ga-abụ mhm. otu a ga-eji wee mee ka ụzọ ha dị mma mm. enwe ma ndị a na-eje achụ aja ha na mkpu mm. enwe ndị a na-eje achụ enwe ihe a na-akpọ mkpu ọzọ enwe ihe a na-akpọ akpụ o dipendị
ndị a niile na-ejecha na mmiri oge niile si na mmiri bụ na ha amachaghị ihe ebe ha kwesịrị ha amachaghị enwe ndị si n'ikuku bịa enwe ndị si oh. n'ọfịa bịa enwe ndị si na ngwu bịa so ihe a bụ ihe ị ga-agba afa

ndee ka ị mere nwanne ebee ka i si akpọ ibe a aja ala mmụọ ndee ka ị mere Ah. Ndenge. Ah. Eze nwaanyị.
Ah, ọzọ nna m ọ dịkwa gị na mma o.

aja na ofu ụbọsị ebe ebe a bịasị ji nọdụ ebe a kọwaa ya ka ndị ọzọ wee were ike na-ajụ gị a ga-akpọ gị n'oge na-adịghị anya daalụ daalụ daalụ daalụ ọ bụ anyị na eze dibia na-agba anyị nọ wee na-akparị ụbụbọ ka anyị na-ekwu maka awele ka ọ na-esi ka ndị gboo si eme awele ọ na-adịrị ha mma na-akwado ụmụ ha ọ bụ ya bụ omere ọha nke mbụ n'ukwu ụta afa gị gwanụ m afa gị na ebe i si akpọ ọ dị mma onye nke a egbubiela afa gị ekele gị gwa m afa gị na ebe i si akpọ ugo ndee ka ị mere ọ dị mma ọ ga-asa gị ya hmm. dibịa erike ọ ga-akọwalụ ya nọ n'ebe a eme ọ kọwalụ ya eze dibia na-anụ ihe a na ee ọ na-ajụ kedu ka e si amata ezigbo dibia ọdịnala nwanne m onye ọbụla na-ege ntị gee ntị ị ma na afa a na-agba ama hmm. ọchị bụ ya enwere onye ga-asị n'ụwa na ya agbakarịsịgo n'elu ụwa mụ na gị na onye nwee luck nweta onye ga-agbatara ya kee ka e ga-esi makwanụ mana ihe na-ekwu bụ ị bịakwa n'ihe dị n'ime ya bụ ya bụ na e nwere ụfọdụ ebe ha jegasịrị na a na-ebu ụzọ bubere ha yon n'iru na thousand ike ebunye ya nke a bunye ya nke ọzọ a na-akpọ afa ego na ị ma na nwafọ bụ onovo ee nna m ochie ha na anyone na nna ya gbara afa. ehe nna anyị ha gbara afa anyone bụ nna m ochie oge ụfọdụ ha nwechara akụ nwee ma nwaanyị igwe igwe esiji ebe niile ama m na ọ na-abụ oge ụfọdụ ha gbachaa afa onye wetacha ihe e kwesịrị iji gba afa sị ọ dịrị ha mma ha bịa ya ekene nwa na elu na otu ndị ochie ji debe ya ọ ka dị otu ahụ nwanne m nwoke ọ dịkwa otu ahụ na ọ dịchara maka na ihe garara ọnụ kịta hmm. ọ bụghị ka ihe ji dị gboo gboo ka o ji dị kịta o doro ewu na ọkụkọ anya na ọ bụ ife a na-ere ọkụkọ mgbe gboo ka a na-ere kịta hmm. na ọ bụ na ife a na-ere ewu na ife ka a na-ere ime kịta mgbe gboo bụ na onye chịkọpụ na-egote ife o ji eme mana kịta anyị ga-ama ego iji iji epịa aka egota ngwere emekwa na na-ere a na-asị ụmụaka ya je ụmụaka ya eweta
ngwere a na-awụta awụta ejikwazi ma nke ọ dị mma ọ naghị atọ ọchị gbara ewe ka ọ dị afa gị na ebe i si akpọ ihe ma afa gị na ebe i si akpọ ndị afa gị kwusienụ okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu a ogbo ngwa gaa n'iru ogbo ifeanyị ogbo eze dibịa gịnị mere i ji kwuo ya aha mana nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị achịkọta ha na ọ ka ga-enweriri ndị bụ ezigbo dibịa ndị ka na-emekwa nchọpụta ahụ kama i nwee ike ịsị na ha adịghịzi ka ha si dị na mbụ n'uche nke gị ọ dị mma n'uche nke ya maka na uche onye adịghị ya njọ 09097711009 maọbụ 09023111009 afa gị na ebe i shi akpọ afa gị na ebe i shi akpọ biko kwusie okwu ike ho ogochukwu onwe ndị ebe i shi akpọ ngwa

daalụ daalụ ihe mere bụ dịka ụdị a e, e, ị nụrụ ihe o kwuru mana e nwere akara ekwentị a ga-ewepụta ị ga-eji wee jụkwa ajụjụ ọ dị mma ọ dị mma ọ ga-akọwacha ihe anyị daalụ rinne daalụ ka anyị bido ọ sị na ya na-agba mbọ dịka m sị na mbụ mm. ego akpata ya ka na ha gaghị ama ka e ga-eso ewe oge a na-anọgide a sị na mmadụ kpatacha ego n'efu ajụ m ya ọ na-eme oringo ọ sị na mba na ya anụgokwa nwaanyị na ya adị emekwa oringo mana ya amaghị ihe na-eme ego ya na-akpatacha ego
nwanne m ihe na-eme ego dịka ụfọdụ na-abụ ndị otu ndị mmiri ọ na-esitere na nke nwunye ndị nke nwunye mmadụ o site na ndị otu nke di ya amakwa na nwunye ya so n'otu mmiri o nwee ike na-emebikwara di ya